ndewo ọha na eze ndị igbo ekele m unu nke onye chiri ya zere nke onye na-eme n'elu ụwa ya gaziekwara ya tata anyị wetara unu ihe omume anyị nke a na-akpọ ife nkili ebe anyị na-ekwu ka o si kpọrọ taa bụ ụbọchị asatọ nke ọnwa ọgọst 2025 aha m bụ ezinne okenwa ịkpọkwa m ada igbo aga m aza gị aza ka kpọọ m ọlaedo aga m aza gị aza ka kpọọ m nwa abịrịba abịrịba ndị eji eje mba agakwa m aza gị aza ile anya n'aka nri m lekwa anya m n'aka ekpe ị ga-ahụ ụmụ igbo ndị tozuru etozu ụmụ chapụrụ achapụ adaugo kọwatụrụ ọha na eze onye ị wụ ọha na eze ndị igbo na-ege ntị ndewonụ dịka m si kwuo aha m bụ nwaada adaugo nwaada chapụrụ achapụ Dịka Asar si kwuo, ịkpọ m ada ọhụhụ m ga-aza because anyị wụ ndị ọhụhụ hụrụ ụzọ ya ka anyị ji bịa taa ịbịa ịgwa unu wetara unu ezigbo ihe ndewo unu ndewo ahụkwa m ka i si maa mma ịkwadoro akwado obi ija ngwanụnụ nne m mara mma adaure gwanụnụ anyị aha gị ndị be anyị mma mma nụ daalụ aha m wụ adaure ịkpọkwa m ada Anambra aga m azakwa aza anyị nwere ada na-eri ukwu anụ ị na-aghọta be anyị awụ m ada bụ nke isi oriakụ ada mara ahụ
ndewo ndewo isi okwu anyị ji bịa ebe a taa bụ o nwere ihe ndị anyị na-anụ akụkọ a akọọla ya kwuo ya kwuo ya kwuo ya ege ege ruo anyị asị ka anyị bịa kọsatụrụ unu ka unu tidukwa ọnụ n'okwu a ile anya na ihe na-eme n'obodo anyị ugbu a na-awụ naijiria akụkọ na-aga na-aga ebe niile inu ebe ndị mmadụ na-asị na nne di ha na ha nwekwa nne di ọjọọ na nwunye nwa ha na-emegbukwa ha na kemgbe nwa ha lụkwara nwaanyị na nke a maọbụ nke ọzọkwa na-eme so akụkọ a wụ ihe anyị bu bịa na ihe onyonyo anyị ka anyị kọọrọ unu ka anyị gwa ndị ọha na eze ka anyị tụrụkọta ụka kwuo ihe merenụ nne di na-eji emegbukwanụ nwa ya nwunye nwa ya ma ọkwa n'ihe nwunye nwa ya na-eji emegbu nne di o nwere ihe i nwere ị ga-ekwu n'okwu a nwaanyị mara mma nwaanyị amada asụsụ ị jụọ mụ unu ma ndị nne ndị igbo ndị nne a na-akpọ ha african parents ma otu ọbụla i si ruo ha ka ịlụkọtiri ọdị nwatakịrị ha si ewụwa nwa ha nwoke ị ma na ha na-eji nwa nwoke egwu egwu n'ala Igbo nwa ha nwoke gaa lụta nwaanyị ya ọ dịka ihe mma gị gwara gị ị na-eme ya obi nwere ike na-ajọ nne di gị nne obi ga na-ajọ ya njọ n'ụdị na nwa m a na-ege m ntị kemgbe ọ dị ntakịrị ịmado aka ntị ruzi ugbu ọ lụrụ nwaanyị ọ lụbatazie gị m sịzie ya nye m ego ọ gaghị ekwe ihe mee. m sị ya nye m ego ka m were mee ha sị ee gaa gwa nwunye m ịjụkwa m ihe ahụ nwere ike ị na-eso etinye ọgba aghara Mhm. ọ bụ ihe m chere Echekwara m.
Ọ dịrị nwere ihe i nwere ị ga-ekwu. Ee, n'uche m ihe m ga-etinyekwa n'olu na okwu a bụ na ịma na ụfọdụ ndị nne di ndị o nwere ndị na-eji aka ha lụnyere ụmụ ha ha bịa ha ewere aka ha sị nwa m lekwa onye ị ga-alụ ma ịlụghị ya ya wụrụ nsogbu ụfọdụ kwanụ ya awụrụ ha na-achọ onye ọ ga-awụ alụbata ha ga na-akọntrol onye ahụ ihe ọ bụla ha gwara nwa agbọghọ ahụ ọ ga-eme ihe ọ ga-eme onye anyị na-akpata nwere ike ọwụ na nwa ha nwoke egere ha ntị nsogbu adịrị okay um, na o nwere ihe mụnwa chọkwara n'ikwu site na ka ihe ahụ unu kwuru na ntụnye nke mụnwa echekiri m na ọwụ ya butere na-emenụ nne di ha ahụ nwunye nwa ha ha na ha na-enwe esemokwu na ntụnye nke mụnwa mụ na-eche na ọwụ maybe background onye ahụ si pụta maọbụ ntọala ezinụlọ ya maọbụ so ụfọdụ ndị anaghị alike ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ ị na-anụ yes ụfọdụ ndị a na-ekwe ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ alụbatazi asị onye a ga-abatara m n'ụlọ onye a wụ onye mmụmụ ọwụ onye a bụrụ onye igbo ka onye a wụ onye yoruba ị na-ahụ mm. a na-emezizi yes yes ka ihe na-ebute ọgba aghara n'etiti nne di ya na nwunye nwa ya o nwere ihe i nwere ị ga-agwa anyị na ya
dịka i si kwuo na mbụ mhm. e nwere ike obere ihe nwere ike ịbụ ihe na-ese okwu ibu ihe ọzọ n'uche e nwere ike a sịla ka a na-alụbata nwaanyị a ọ ga na-eso m na-aga ọrụ mụ na ya ga-eso na-aga ọrụ ubi ya ga-abụrụzi nwaanyị na-amaghị ka esi arụ ọ sịzie gị mma biko aga m esoli gị aga ọrụ

na ihe niile ebe niile. ha amakwanụghị na nwa ha nwoke etoola ị na-aghọta so ha na-efiili that na nwaanyị ahụ batara ha na ha ga na-adrag nwa ha ahụ nwa ha nwoke ahụ ị na-aghọta ọ ga ihe a na-emezi gị ịhụ nwa nwoke a na-akpazi agwa ka ihe a na-akpọ mommy's boy amaghị ma ị na-aghọta ihe m na-ekwu ehe that possessiveness ahụ ọ dị in charge like ọ nwa mụnwa nwa m aga apụ m apụ n'aka hmm. ama m ị na-aghọta um, na ntụnye nke m eche m na ihe na-ebute ọgba aghara n'etiti nne di ya na nwunye nwa ya bụ ụfọdụ ndị na-awụ ụmụ nwaanyị ndị na-alụbata alụbata ọhụrụ ịma na ụlọ gị na ị na-aga ozi ịma na ụlọ gị na ị na-asa efere ịma na ụlọ gị na ị naghị emetụ ihe ọbụla aka ị bịazizi n'ụlọ nne di gị ahụ ka ị plizie ya

nna m biko onye kwanụ sopre sopre ma ha ga na-akpọ na ha ụmụ sopre sopre ndị so ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ndị ahụ tawo ha bịa ha ala makwa na onye na-eyibu traza bifo makwa na onye na-agba anklet m ụmụ ihe na ịbịawazi gị hụ ha bịa yi uwe mwụda yichaa ahụ dịka ha na-eme ihe ọjọọ ọ maka gịnị otu ndị

amaghị m ị na-aghọta yes igosi onye ị wụ ọ bụrụ na ị da aza ụlọ igosi ị dị aza ụlọ ọ daba ọ daba than ị ga-abịa ịbịa ịkọmpọtụ i mee dị ka ị na-eme nke ị na-eme nke ọzọ nne di gị alaikichazi gị a lụbatazie gị at the end of the day nwanne m i mebisichara ihe niile otu ihe ọzọ m matakwara na-ebutekwanụ ụmụ ọgba aghara ndị a socha na-awụ ọ bụrụ na ị lụrụ nwaanyị na i bi na i bi wit nne gị nne gị na ụlọ nna gị ee mgbe nwunye gị na-achọ ịbịa isi ihe mma ya sị agaghị esi nke a taa ọ mụwa ga-esi achọrọ m iri ofe oha ebe nwunye gị yawa chọrọ iri ofe olugbu ị na-ahụ a na-adọrọkọta kichin ndọ a na-emezi kọmpetishọn

O nwere ụfọdụ ndị nne di na-anaghị enwe obi umeala. Mm. Onye ọbụla, onweghị onye machasịrịnụ, onweghị onye onweghị onye kacha ama. E nwere ihe wụ ịlụba nwa gị lụbatakwanụ nwunye, o mee gị ihe ọjọọ, ihe ị na-atụghị anya ya, i jiri nwayọọ gwa ya okwu sị ya nne lekwe lekwe. Ọ wụghị Anyị nyekwanụ onye ahụ taịm ka o jiri gbanwee agwa ya maka na ihe a bụ agwa mmadụ nwere wee si bịa ị na-aghọta inwe obi umeala ebe ọbụla nne nwunye nwa gị nọ ọ bụghị obere ihe ị takasịwala ahụ i mele nke a i mele nke a nwee obi nnabata nwee obi nnabata everybody awụghị otu onye niile abụghị otu Gị chefu gị chefu na ọzụzụ e nyere nwa agbọghọ ahụ nwata nwa agbọghọ ahụ na nke ị na-enye ụmụ gị awụ. awụghị otu nne m
ebe m ga-etinyekwanụ okwu wụ ihe ụmụ agbọghọ ndị a na-eme mgbe a lụbatara ha ha bịa wụọ eze nwaanyị ha bịa wụọ ee ka ha na bịa dịga nwa dọrọ ntị queen mother bịa dọkacha domineti nga niile ị na-aghọta chefukwa na ọkwa na alụmdi na nwunye dọbatara gị n'ezinụlọ ka ahụ ị na-aghọta ka ị bịa hụzie nne di gị as maybe ọzi your rival maybe ehe gị na ya na-emezi competition ị na-aghọta ehe ị na-aghọta ọ dịghị mma ichefu na ọ wụ na ọ wụghị nwokorobịa mkpata ya eme ị gaghị ama ha gị na ha aganaghị arụ gị bịa were nne di gị ọkwanụ ma ndị a na-eme ha ewere nwunye di ha na-emezi med ị na-aghọta

nne di ị na-aghọta agwa ahụ ọ kpara adịghị mma ị na-aghọta so nwaanyị ekwesịghị ịwụ ịbata n'ezinụlọ gị bịa bịa wụzie eze gị nwaanyị ọ dịghị mma
ịma ee na ihe ndị a niile anyị niile na ebe a n'ihu o nwere ihe anyị chefuru itinye wụrụ character eji zụọ onye ahụ nwatakịrị e nwere ndị ọ wụ na ezinụlọ ha azụghị ha with ịhụnanya azụ ha ka ha na-enyere ndị mmadụ aka yes ị na-aghọta otu nne gị ji zụọ gị na otu nne nke m ji zụọ m abụrọ ofu ị na-aghọta so ya na-eme ụfọdụ ndị ha batazie n'ezinụlọ ha bakwa bịa burukwa agwa ochie ha ahụ nne ha ji ha burukwa ya bubatakwa Amaghị m ma ị na-aghọta ha buruzi ya bubatazi ị fụzizi ọgbaghara adị ihe ọzọkwa na-ebutekwa ụka between tinyere n'ime nne di ya na nwunye nwa wụkwa ma nwaanyị amụtaghị nwa ị na-aghọta ndị Igbo tụrụ ilu sị ihe ọbụla sọkwara gị mere nwoke ị mụrụghị nwa anya nọkwa ya n'ezi so ụfọdụ ndị na-abụkwakwa ndị na-amụghị nwa ị na-anụ ị ga-ahụ onye ahụ nwekwara ezigbo agwa o nwekwara ihe ọ na-eme dị ịtụ nne di ya eleele anya ọ nọrọla afọ atọ afọ anọ ọ tụbeghị atụ ọ mụkwanụghị amụ ọ bụkwanụ ka akpa amaghị m ma ị na-aghọta the woman ya onwe ya nne di ya dịka ọ bụrụkwa na nwa ya bụ only son ọ bụrụ gị ọ kwa ihe ị ga-eme ị ga na-asuggest nwa gị nwoke a ka ọ gaa lụọ nwaanyị ọzọ ị kpọwa nwunye nwa gị ahụ aha ọjọọ esowe ya na o tekwala ime na o mekwala nke a na o mebisichala ha Na-ebo ya ebubo. ị ghọtago na-adị den ya.

na nwunye nwa ga-anọ ọ na-ekpe ekpere ka nne di ya ka ọ nwụọ ma ọ gwara ọ na-ekpe ekpere ka ọ lụọ nwoke na-enweghị nne maka na o nwere ihe onyonyo anyị kiritere na Facebook ọ na ihe ndị oyibo na-akpọ mhm. ebe mmadụ gara interview na-ajụ ya sị na o wishirighị ka nne di ya ka ọ dịrị ndụ emechazi jụzie ya wa n'onwe ya mmadụ ọ dị ndụ ọ sị na mma ya na ọ wụrụ mma ya na mma ya wụkwa ezigbo mmadụ ụlọ na-atọ ụlọkwa the case ị ghọtara esegharịrị ya esegharịrị ọ ga-ewishi ka mma ya nwụọ ka ọ nwaanyị ọzọ batara ya n'ụlọ amaghị m ma ị na-aghọta anyị ma that na eh, e nwere ndị nne di na-adịghị mma anyị ma na e nwere ọ dị ka ndị mmadụ n'onwe ha everybody awụghị ezigbo mmadụ onye ọbụla onye nwekwara ọbụla awụghị ezigbo mmadụ anyị mara na e nwere ndị nne di wụ o nwe ihe i mere ga-emeta ha Emeta ha. N'ọka, o nwe ihe i mere zụọrọ ha elu zụọrọ ha ala ọ ihe na-akpata ụmụ nwaanyị asị ha achọghị ka nne di ha ha mana a- a- eche m na ihe a ihe nwaanyị kwesịrị ikwu eche m na ọ ihe o kwesịrị ikwu nne m ewela iwe na m gbubiri gị mkpụmkpụ ị hụ ihe dị gị elu ji ọnụ ya kwuo

ị nụrụ ya ụfọdụ ndị enweghị amamihe nke nghọta ị na-achọ ka ọ dịrị onye a. ọ bụrụkwanụ na atụgharịa okwu ahụ ya ọ dịrịkwa onwe Nne m, ị ga-anagide ya ichefu oge ọ na-agaje njem di ị ga-amụ nwa yes ị ga-amụta nwa ị ga-amụta nwoke ngwanụ lezienụ ma ọ bụrụ gị ka nwunye nwa gị na-asị "Ọ- chukwu ajụ nwaanyị ọma ahụ ị ka na-aga n'ebe dị anya ọkwa nwere nwanne nwoke

na-atụghị egwu sị na ọ chọrọ ka nne ya ahụ nwụọ ka ụzọ ga-esi nne m o nwere ihe a na-ekwu mmadụ kwugide okwu ọzọkwa ọzọ gbara nkịtị okwu akụkọ a ee, ọ bụrụ na ị kọwa ya taa chi ga-eji chi ga-abọ o nwere ihe merenụ n'obodo m n'Abịrịba ihe a bụ akụkọ mere eme Abịrịba anyị na-esi n'ikwu ahụ na nne a na-eme eme echi ị lụọ nwaanyị ị lụbata nwaanyị nwaanyị ahụ bụrụla ikwu ebe nne gị mana o nwere ndị ụwa na-eme alụbata ha ị hụ nne di asị onye a ga-abatara m n'ụlọ ezi ha adịghị mma nke emekwa nke ọzọ nke emeghị nke ọzọ

mgbe a kpọrọ ikpe kpọfụta ha n'ebe ndị eze nọ ajụọ onye nke a ọ gịnị mere onye nke ekwuo jụọ onye nke onye nke ekwuo di ya nọ n'etiti nwoke mmadụ na ha nwụchila na-agachi na nke iri ya wara akụkọ hmm? men ụmụ nwoke na-anọ ebe udo dị hmm. mana ọ bụrụ na nwoke sichaa ebe o si ọ bata n'ụlọ ya hmm. ọ ebe nwunye ya ya na mma ya na-eme nke ha na-eme nke ọzọ ha na-asị pụọrọ m n'ụlọ m

ma ị gwakwa di gị nne ga-esi gị ihe ndị ihe bekee na-akpọ boundaries na i setighị ya otu a nke ọ ga-adị ama m na aghọta ka ịgwakwa ịkpọ nne gị ọ sị nne ihe a nwunye m lụbatara alụbata ahụ biko ọ dịghị isi na-ebu onye ọ bụla ọ wụ ihe m chọrọ maka na even akwụkwọ nsọ anyị na-agụ bụ na gosi na nwoke ga-ahapụ gịnị nne na nna ya ọ sịrịghị nwaanyị ọ sịrị nwoke

Elekwana ihe i mere expect. Ọkwa otu ihe ndị a niile. Ya bụkwara nwoke na-anaghị eche maka a sị there is always two sides to a story. E nwere part ma eh, ma nne mma gị play. ma gị play nwee part nwunye gị play anakwala eme onye nke a gwa gị ya Echekwa ị ịna. ga-eche dị ka ị nụ from onye nke ọzọ i- ibido mewe girigiri asị nwoke nwe ụlọ ekwesịrị nwunye gị bịagodi bịa gwa gị sị lekwa ihe mma gị mere lekwa ihe o mere m ị sị ya ngwa nsogbu adịghị anụla m anụla m ihe i kwuru Hmm. m ga-ajụ mma m a- mụ na ya ga-ekwu okwu ị gakwuru nne gị sị ya sị mama o lekwa ihe nwunye m kwuru ka mma gị nyekwa her own part of the gịnị the story maka na bụ it takes two to tango nne m ọ bụrụ ya Ọ izi Ehe. na- ị sị na m mejọrọ gị e nwere ihe mere m ji mejọọ gị Hmm. ka m nụ ebe dị nsogbu inwe obi gee ha abụọ ntị ọ bụghị ofu onye kwuo gị fere gaa lụso onye nke ọzọ ọgụ nwoke kwesịrị inwe obi o ji eso ụmụ nwaanyị so nwunye ya na nne ya ịma ee ụfọdụ nne di na-adị too toxic Ọ- ọ ya na-agwa gị. ịma a na-akọ akụkọ

kama ọ ga-ewere ruum nwunye ya dewe n'akụkụ ya were ruum onwe ya dewe kwa. Anya na-akpọ mma mommy's boy na Hmm. a na-akọ ya. Kee ka ị- kee ihe ị chọrọ ka nwunye gị mee Hmm. kama nwunye gị ga-anọ gị n'akụkụ ọ wụrụ mma gị ga-anọ Mma ya. ga-adị gị n'akụkụ. ka ụdị agwa ahụ ka Ịma ee, ịma asị na ụwa emebigo ị gee akụkọ ihe na-eme n'ịntanetị ọ ga-eju gị anya e nwere ndị nke ọ wụ mma ha dị ka enyi ha nwaanyị my dear

ime ịnụ akụkọ ịnụkwa anụkwa akụkọ karịa bifo ị ga-abatawa n'ezinụlọ a na-eji signal ị ga-amara so kee ihe o yiri gị wụ signs o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ signs ị Red ga-ahụ flag. red flags ị ga-ahụ ebe nne di gị ahụ nọ ka ị mara ma ọ wụ onye ọgba aghara ma ọ wụ onye na-alụ ọgụ ma ọ wụ onye okwu na ụka ka ihe nwere ikwu enwere enwere ịma enwere ezinụlọ wụ di na nwunye ga-anọ Hmm. mana di enweghị ọnụ ị ga ezinụlọ abụghị ya bụrụ na di nọ na ezinụlọ ahụ enweghị ọnụ nne m marakwa ma ị ga-agba ọsọ lawa maka na gị ga ebe nwoke a sị nwoke wụ isi ezinụlọ onye ọ bụ the head hmm. gị ga ebe wụ anaghị ekwe nwoke a ka o kwuo okwu ịhụ na ọ nne ya ihe niile nne ya na-ajụ gị kee nke ị na-eme kee nke ị mere

nne m ịhụ nke ahụ mee gịnị gbaa ọsọ nke abụọ bụ ha bịa ha na-agwa ya eh, nke nwoke enweghị kọntrol ihe ọ na-achọ ikwu mami na Amaghị ha ga-agwa m na ya, amaghị ha ga-ahapụ ya, onwe ya. abịa sị mba kee ebe nwa m ga-eri nri Mm. ihe a efere ọ ga-eji rie nri ma ọ wụghị nka ọ ọ- ọ- ọ ga-eri nka Ọ ga-eri. ọ ọ wụghị n'ebe a ọ ga-eri nri ọ kwa na ụmụnne ya nke nwoke ga-emekwa otu a a ga-eme otu a nke atọ awụrụ nwa m nwoke hmm. ọkwa ya nke kacha kapụ iche ọ dịkwa nwa dịka nwa m nwoke hmm. as in ha abịa na-eme ya ka ọ dị too special as in ka agụ onwe ihe gụ agwụ like ma nke nwoke ọ na-eme gị ihe ọma

nne di nke gị wa Hmm. e nwere ndị na-eme ihe ha echefuo na lekwenụ onye a mụ na onye a abụghị the same age Mhm. enwela tins mere ga na generation ndị a ị na-aghọta Mhm. anyị niile awụghị otu Ama anyị niile awụghị otu.
Ihe ọzọ na-aka ewekwa m iwe.

dị dị leti ka ọ na-eme vidio na-agwa gị na ọ gaghị achụpụ ya n'ụlọ nwanne ya ihe a wụ ụlọ nwanne ya ọ gaghị achụpụ ya Imagine. ilekwa anya ga-amara that na ọkwa ndị nwanne a na-akọsụ nsogbu na ụlọ nsogbu ndị ahụ ha na-esokwa ihe a wụ ụlọ nwanne m Ha sokwa. Mm. ịwụ jos ije ịka jos bịa abịa ịwụ mbịarambịa ị ga-abịa n'ụlọ nwanne m nwoke bịa Etinyekwa ya nwanne na-eme m nwoke.
okwu akarịala ndị m okwu akarịala kee ihe unu ga-agwali ndị ọha na eze hmm? ihe ga-emenụ ka egbochie ọgụ n'etiti nwunye nwa ya na nne di ya kee o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ advice ị ga-enye ha na ntụnye nke kwụwa Asa kwuru na biko ị gara ịlụ nwaanyị hmm. ọ bụrụ na ị ma na ịdịgo redi ịlụ nwaanyị gaa chọrọ ụlọ nke gị hmm. si n'ụlọ nne na nna gị pụọ nne gị bịa n'ụlọ gị gwa ya lekwe lekwe mgbe ị ga-eji anọ anyị amarala na ọ bụ nne gị hmm. mana ị nwere nwunye
ị kwesịrị ịnara ya permission. gwa ya lekwe o and ị kwesịrị ịgwa nwunye gị bifo nne gị abịadị n'ụlọ gị si ya "Eh, mọmi o lekwe o mọmi m chọrọ ịbịa nọtụ na ọ bụrụ na ọ- ọ- two weeks or one week Mm. ị gwa nwunye gị ọ bụ nke nke ọ ga-ajọs nọgide akụ aka n'ụzọ kpakpakpa Ya Ah, ah, wụrụ mama nne gị.

alụmdi na nwunye. alụmalụ di na nwunye na nwunye gwa nwunye gị kọwara ya mgbe niile o nwegodi na ihe ma any decision ị chọrọ imake about anything o nwere ike nwe anything at all gwa nwunye gị kpọọ ụlọ ụlọ gị si adị na-elekwa ya o, kee ihe ị chere efeel m na ezinụlọ ọbụla nwoke na nwaanyị di na nwunye ọbụla na-ekwu nwa okwu nsogbu aga na-adị nsogbu aga na-adị

ihe ị ga-eme wụ pay attention to details like na-etinye nghọta anya ruo oge ara ruo oge ahụ Hmm. ị na-aghọta otu nke nwoke si ekwu okwu otu eche eche echiche maka ezinụlọ Hmm. marakwa ma onye ahụ o nwere nkwuwa okwu nke ya n'ụlọ ha amaghị m ma ị na-aghọta Hmm. na nke wụ ife bifo ọ ga-erugodi n'ụlọ wụ- ụmụ ụmụ nwoke ndị wụ ha enweghị ee say of their own amaghị na ihe acha ndị na-esochakwa eplay roles na ihe ndị a niile amaghị m ma ị na-aghọta ehe so ihe acha ndị nwaanyị kwesịrị n'oji anati na ọkwa ndị nne anyị na nna anyị ha ma i feel na ha kwesịrị ime ọfụma

ọhaneze ndị Igbo ndewo ịma sị na awọ adịghị agba ọsọ ehihie n'efu na ntụnye nke mụwa ihe mụwa mara na m ga-ekwu onye mara ihe ga-ese okwu onye nwere m agwa n'ihe ọ wụ ga-emenụ enwe emegide onye anyị onye nke a sị na ọ na-emegide m emekwala ya ị na-anụ

na nwunye ya Ee. e kwesịrị ihe mee dịka m si kwuo na mbụ a sịkwala onye nke a imejọrọ onye nke a ngwa bịa sị sorry ngwa em mummy sị nwunye m sorry. sị nwunye m sorry nwunye m sị nwa m mmadụ sorry anakwụla ewe etekikwele side Hmm. Yeah. adọnyekwala Anakwala ofu ewe. onye

ị ma na o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị wụ ha toro eto na ị na-ele ha anya ha toro eto mana ha ka nwere echiche dị ka nwatakịrị nwatakịrị ama m na aghọta ọhaneze ndị igbo ekelekwala m unu ka unu si nọrọ wee lere ihe anya wee lejuo ya ruo ebe ọ kwụrụ i lekwa anya ị ga-amakwakwa na anyị nọkwa na all social media handles anyị nọkwa na tiktok anyị nọkwa na youtube anyị nọkwakwa na twitter nke ndị oyibo kpọrọ x soro anyị n'ihe nkiri dot com ị na-anụ echefula echefu na anyị ga-abịakwa n'izu ụka ọzọ nke na-abịa abịa iwetakwara gị ihe omume nke a na-akpọ ife nkiri aha m bụ ezinne okenwa ka ọ dịnụ ife nkiri ebe anyị na-ekwu ka o si ekwu ife nkiri ebe anyị na-ekwu ka o si ekwu ife nkiri ebe anyị na-ekwu ka o si ekwu ngwanụnụ